Ebe anyị ekene m unu. Afa m bụ Ada Ebubedike, Ada ndị Igbo. Ka onye chi ya zelu m. N'ihe onyonyo nke ikpeazụ anyị mere, anyị kwuru maka Chukwu ndị Igbo na Chukwu ndị Igbo nọ n'ime anyị. Chi ndị Igbo bụ onye ndu anyị, onye nkụzi anyị. biko nụ ụmụnne m achọrọ m ka anyị kwuo maka anyị nwa bụ mmadụ anyị nwa bụ onye nke ịtọ na Igbo spirituality onye bụ mmadụ kedu ndị anyị bụ kedu ihe anyị na-arụ n'ụwa ọ nya ka m chọrọ ka anyị tapịa n'ụbọchị a Anyị nwa bụ mmadụ bụ ndị na-anọchite anya Chukwu n'ụwa. Anyị nwa bụ ndị Igbo na-anọchite anya Chukwu ndị Igbo n'ụwa. Ị bịa na arụ anyị, i nene ka arụ anyị si dị, ị fụ na anyị yiri Chukwu ndị Igbo. ị chọba chukwu i je nene onwe gị na onyinyo otu a iru gị dị ka chukwu ndị igbo dị anyị malụ mma topu sie ike malụ ife anyị nwa bụ aka na ụkwụ chukwu n'ụwa ee eneghị anya ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe ejije a na-akpọ football ị ga-afụ na e nwere the owner of the club nwekwa nwekwa coach nwekwa players anyị nwa bụ the players eji ame asọmpi niile a na-eme n'ụwa otu a ka ụwa dị nya bụ na onye ọbụna ejina onwe ya gwuo egwu anyị bụ the prince and princesses of this world nya bụ nwa eze na ada eze onye ọbụna bụ nwoke igbo bụ Nwaeze. Onye ọbụna bụ nwaanyị Igbo bụ adaeze maka na Chukwu ndị Igbo bụ eze. Chukwu ndị Igbo bụ eze ndị Igbo. Ya ka eji na-asị na Igbo enwerọ eze. Igbo nwere eze, eze anyị bụ Chukwu. Ụfọdụ ndị ụmụnna anyị bi na mpaghara Nsụka nya bụ Enugu Ezike na-akpọ ya Eze Chitoke. iji gosi gị na Chukwu bụ eze ụmụnne m i nekwazị anya na ihe gbasatara ụwa ahụ anyị na ana na ihe niile dị n'ụwa bụ ofu ihe anya anyị na-abụ dịka ọnwa na anyanwụ ntị anyị dịka eko ụwa ji anụ ihe ajị niile dị anyị n'arụ dị ka ukwu osisi niile dị na ana n'ụwa. mmiri dị n'ahụ anyị bụkwa mmiri dị n'ana n'ụwa. ya bụ a sị na ndị ọkachamarụ sị na ụwa dị 60 percent water otu a ka arụ anyị sikwa bụkwa 60 percent water Mmiri niile a na-akpọ nnukwu mmiri niile oke osimiri niile dị ka arteries ma ọ bụrụ na ị ma ihe bụ ị chọpụta ihe bụ arteries ụmụ kịrịkịrị mmiri niile dị n'ụwa dịkwa ka veins n'ahụ anyị ọ bụkwa na ị nee anya anyị na-anyụ mamịrị ọ dịkwa ka spring water ị na-ene anya ị jee n'ọhụm ị fụ ka o si agba otu a ka anyị sikwa anyụ mamịrị ya bụ na ị bịa nenebe ahụ igbo niile ọ bụrụ na m- m- ụmụnne m ndị gụrụ akwụkwọ ndị dọkịta dọkịta na ndị nọọsụ unu ga-afụkwa na minerals jukwa n'ahụ anyị otu a ka minerals dịka- dịkwa na a- a- n'ụwa a. ahụ mmadụ a na-erepresenti chukwu Ahụ anyị bụ ahụ ndị Igbo bụ ahụ Chukwu. Ya bụ ụmụnne m biko ka anyị netebe onwe anyị anya. E nwere ihe ahụ ana na-asọ nsọ otu a ka ahụ anyị sikwa asọ ya nsọ. Ụfọdụ ihe oriri anyị na-eri dịkwa ka chemicals a na-awụsakwa n'ana na-emebikwa ana na-emekwa pollution n'ana. Ụfọdụ ihe dịka ụmụ alcohol, spirit anyị na-aṅụcha dịkwa ka fertilizer a na-ekponye n'ana dịkwa ka ihe e ji eme water pollution kwa. Ya bụ na ahụ gị bụ ofu ihe na ana. Ya bụ na anyị ga-eneta onwe anyị anya. Ya bụ na ị na-akọta ana Igbo, ya bụ na ị na-akọta onwe gị maka na anyị na ana bụ ofu ihe. Ọ bụrụ na ị chọọ ka Chukwu fụ gị n'anya, na-eneta ana, na-eneta onwe gị, ị ma na ihe niile ga na-agara gị nke ọma. Mgbe ndị nna nna nna anyị na-akọ ugbo, na-aza mbara, na-edowe ebe niile ọcha, ọ kwa ị fụ na ana Igbo dị mma. mgbe ndị be anyị na-abidobe esebe tattoo sekasịrị ihe n'ahụ kparịwa ahụ chukwu ndị igbo kere eke ma ndị na-eme e, plastic surgery ma ndị na-eme ụdị ihe ndị ọzọ ọ kwa unu fụ ka ụwa dị mgbe ahụ na ụwa dị mma mgbe ahụ mana kịta ndị be anyị bido tinyewe ụmụ ihe a n'ahụ anyị ọ na-ewe chukwu iwe ị fụgo ahụ anyị kwesịrị ka anyị na-enete ya anya ọfụma ị na-aga ị na-aga ka nwa eze ị na-aga ka adaeze ị na-enete onwe gị anya mara na ị bụ nnukwu mmadụ na i sokwa n'ife a na-eme ebe m nọ nwee nsogbu n'ebe ndị ụnọ ụka nọ bụ na ha kpachara trinity nke ha ha gụpụ anyị nwa bụ mmadụ mana anyị sokwa n'ife a na-eme anyị nwa bụ isi a fụ wee kwaba okpu n'ụwa ka m gwazie unu onye ọbụla bụ nwa afọ igbo kpọwa chi gị kpọwa chukwu ọ ga-adịrị anyị ncha na mma netebe onwe gị fụ nwanne gị n'anya maka na o metụ imi o metụ ọnụ a sịzi na ee ndị a bụ ndị imo ndị a bụ ndị abịa ndị a bụ ndị nsụka ndị a bụ ndị enugu ndị a bụkwa ndị ebonyi Anyị ncha bụ ofu. Ị na-enene ahụ gị anya, ị na-afụ na e nwere aja na-acha ka ahụ gị. E nwekwara ụmụnna anyị dị ọcha na-achakwa tọtọtọtọ, otu a ka sansan ahụ sikwa wee dị. Ị na-enekwe plaster sand, ị fụkwa na e nwekwa ụmụnna anyị na-achakwa otu a. otu a colour ahụ gị dị ka colour anị a dị ị na na-aghọta bikonu ụmụnne m chukwu keziri anyị ọfụma anyị bụ ndị e ji ama atụ n'ụwa niile onye ọbụla bụ onye igbo achọrọ m ka ị dị proud na ị bụ onye igbo unapologetically proud na ị bụ onye igbo maka na i so n'ife a na-eme ọ ga-adịrị ndị igbo niile na mma ọ ga-adịrị anyị na mma ise